27 February, Minister of Agriculture, Honorable Sam Kawali anatulutsa lipoti aMalawi tikolola chimanga 3.6 million metric tons chimene ndi chambiri kuposa chimene tinakolola chaka chatha patatha mwezi umodzi apurezidenti akubwera ndikuwuza dziko kunena kuti chaka chino kuli njala yadzaoneni alimi 750,000 sanakolole bwino minda 44% yaonongeka komanso pakufunika 600,000 metric tons yothandizira anthu amene akuvutika mbuyomu a mcp akhala akutiuza kuti mdziko muno muli chimanga chambiri koma chodabwitsa ku ADMARC sichimapezeka masiku apitawa Sameer Suleman mp wochokera ku blantyre anaulula mpaliyamenti kunena kuti chimanga kulibe chifukwa aboma anachigulitsa kunja atangolankhula zimenezi a mcp motsogozedwa ndi spika gotani hara amatsutsa mpaka anamutulutsa phungu ameneyu m'nyumba ya malamulo lero maumboni ayamba kubwera purezidenti waulula yekha kuti chimanga kulibe akusakasaka 600,000 metric tons yogawira anthu mwachidule zambiri zimene timamva kuchokera ku boma ili ndi zabodza you can trust them at your own risk last year anagulitsa shuga ku maiko akunja kuti apeze forex yoyendera maulendo a president lero amalawi akuvutika kuti amwe tiyi shuga akusowa tikawafunsa aboma akunena kuti akusowa forex yogulira shuga kunja m'midzi mwathumu muli nyerere nyerere imaganiza bwino kwambiri kuposa chakwera mu nthawi yachilimwe imatolera zakudya ndi kukasunga ku una mvula ikamayamba nyerere imakhala kudyerera pamodzi ndi banja lake in this case ya chakwera amagulitsa chimanga shuga ndi mbewu zonse kumaiko akunja mu nthawi ya njala amasowa chowapatsa anthu ake timamuona mu nthawi yokolola amatiuza kuti takolola chimanga chambiri shuga timakhala naye ochuluka akatero amayamba kumgulitsa kunja ndikumatenga forex ndikumayendera kunja ikafika nthawi ya mvula chimanga chimasowa amayambaso kugula chimanga kuchokera kunja shuga amasowa amayambanso kugula shuga kuchokera kunja mkuyu mukawuyang'ana umaoneka kukongola kwambiri koma mkati mwake muja mukatsegulamo muli nyerere mukamaona achakwera amaoneka kukongola komanso akamoyo kaumulungu koma mutu mwawo muja muli mphutsi ndi mamina sangakwanise kuyendesa dziko lino ayi analephera kutukula mpingo wa anthu ochepa kwa zaka 24 ndi angakwanise kuyendesa dziko la anthu 20 miliyoni ku malawi kuno chakwera atalowa mboma anapeza chimanga chambiri ngakhale ekonomi inali bwino anthu amapanga mabizinesi ndi kumawina komanso ena amakwanisa kumanga nyumba chifukwa simenti anali otchipa nthawi imeneyo timagula 5000 thumba lero ali pa 24000 mcp italowa mboma mu 2020 anakweza chilichonse pa nsika anabisa ndalama anagulisa chimanga kunja anagwesa kwacha ndikuyipangisa kukhala chizude chopanda ntchito anakweza fetereza ngakhalenso misonkho mapeto ake amalawi anasauka mabizinesi anagwa komanso njala inalowa thereafter chakwera ndi nduna zake anayamba kuba ndalama kukazisunga kunja amatenga ndithu forex kumapanga madilo achinyengo ndikumatenga ndalama zija kumakazisunga ku america dubai komanso europe pa msonkhano amatiuza kuti dziko lili pa mavuto achuma chikhalirecho iwowo apeza mabiliyoni mkanthawi kochepa kodi azitenga kuti ndalama zonsezi zikhale ng'oma samadziwa kupisira amavala za mpero koma lero akuvala suti ndi pointa akugawa chimanga ndi ndalama ponyengerera anthu kuti adzawavotere akugwiritsa ntchito system ya stalin starve the dog and the dog will follow you chakwera akufuna kukhala ngati mao zedong amabisa chakudya ku china anthu ndikumafa ndi njala kenaka amapita ngati mngelo kukawagayira ndi cholinga chokuti azimpembedza mcp ikufuna kukhala ngati pol pot wa ku cambodia analanda chilichonse anathetsa ndalama komanso kusaukitsa anthu cholinga chake amafuna anthu aja akhale akapolo komanso azimpembedza mbuyomu Tinali ndi Kamuzu analamulira zaka 31. Mu nthawi imeneyi munthu akamanga nyumba ndi ndalama zake ankanena kuti nyumbayo ndi yake. Mkazi mwamukwatira nokha, mwamusunga m'nyumba mwanu, mukumudyesa nokha. Apayoniya ankanena kuti ndi wawo. Kukakhala msonkhano ankamutenga mkazi ameneyo ndikukagona naye. tiyerekeze kamuzu ali ndi msonkhano kwa vumbwe payoniya amabwera ndikulowa m'mudzi ndikusakasaka akazi okongola amagona nawo mamuna akangopanga makani kunena kuti ayi mukutenga bwanji mkazi wanga amam'manga nyakula nkukamutsekera ku ndende detention without trial leronso tikuona chimodzimodzi chakwera wabisa ndalama wakweza chilichonse wapha bizinesi ngakhalenso kubweretsa njala cholinga chake akufuna anthu azimpembedza ndi cholinga dzamvotere 2025 iyeyo akuzindikira kuti pali amalawi ena zisiru zimene zimakomedwa ndi ndalama kungowapasa 2000 amagulisa voti yawo kugulisa ufulu wawo 2020 mwachitsanzo amalawi anavotera chakwera lero akulira kwa zaka 5 ndiye chakwera akuzindikiranso kuti ndikawapatsa ufa anthu amenewa ndinene kuti kuli njala ndidzagawa ufa komanso ndalama zisiru zimenezi ndikazipasa ndalama zizandivoteranso 2025 kuti ndizizuzenso kawiri mpaka 2030

simenti wa 5000 pano pa 24000 zonsezi akuchita ngakhale mutafufuza m'midzimu mupeza kuti anthu ambiri maprojekti a nyumba anaima chifukwa sangakwanise simenti wakwera kwambiri ngakhale matirumu kudowa sakuyenda poyamba eni ake atirumu amagula shuga 800 kwacha anthu amapitako kukamwa tiyi ndi kumawina lero shuga ali pa 4000 boma ili ndilonama mwezi watha omwewu amatiuza kuti tikola zokwanira chingerezi chake amanena kuti bumper harvest pano akuti kuli njala chakwera wakhazikisa akuti disaster disaster sindikuziwa kuti disaster yake ndi chani chifukwa Chakwera amene waononga ndalama osati zamasewera mabiliyoni ndi mabiliyoni akupita kukakhala chisankho akugawa ndalama m'mizimu ma 2000 2000 akugawa ndalama kwa mafumu taona posachedwa pompa anali kumpoto kugawira ndalama mafumu mamiliyoni ndi mamiliyoni akugula anthu azipani zina kumawapasa mamiliyoni a ndalama anali kumwera kuwaunjika mafumu malo amodzi nkumawagawira ndalama anali kuntchisi ndi kudowa kugawira mafumu ndalama mafumu aku lilongwe wapasapasa ndalama mabiliyoni ndi mabiliyoni a ndalama zochuluka ndiye lero akupempha maiko akunja kuti ayi mutithandize tikufuna 600,000 metric tons kodi ndalama zimene mumamwaza mwa mafumu izi sizikanakwanira kugula 600,000 metric tons taonani bushiri akupereka more than 20,000 metric tons kwa anthu munthu wamba what about the whole government imene kusunga misonkho yathu masiku ambuyomu ndinanena kale kuti boma a Chakwera